apology not accepted with your due respect sir nna anyị ukwu bụ ọkpata ozuọla one na anị ọba obi cubana nna anyị ukwu anyị anabatarọ this one apology not accepted first of all you hype yourself before the apology ị hype onwe gị as onye ji ego before the apology onye awụsa enweghị ike ịgwanwu ndị be fa okwu a ị gwara ndị igbo onye yoruba enweghị ike ịgwanwu ndị be fa okwu a ị gwara ndị igbo mana onye igbo ga-agwa nwanne ya ụdị okwu a ị gwara anyị due to na o ji ego nenenu video ya nke a na-efe tata a na-ekwu na mụ sị na ndị be anyị enwerọ nghọta ọ e gere ntị ọfụma n'ihe m kwuru ịma ndị be anyị amara m nke na-esezi nke ikpeazụ a ekwuru m okwu ruru minit ịtọ e je welu 10 seconds tinye wee na-ekwu maka ya record ada asị asị na-ekwu ya mana ebe m nwere opportunity tata ikwu ya ọ bụrụ na na o nwere onye pịrụ maka igwolu ya n'isi na-ekwuru ya bụ ka anyị ghọta ka gọọmenti etiti si arụ ọrụ na anyị enwerọ nghọta ya mana anyị ghọta ya na ọ ka-abala anyị ulu nwekwa ike ọ bụ na m dara ada ọnụ nwere ike ọ bụ na m kwujọrọ ee a ma ebuluzinụ mmiri na nwatakịrị a na-awụ arụ ya fuo ọ mụ bụ ọkpata ozuọla bụrụ ife ife igbo ji ka mba fa nene onwe onye bụ okwu na-ama agara ọrụ ya gba alụ tata ọ bụ na gị nọ na support onye na-achị anyị Ahmed Bola Tinubu o lukwara gụnwa dịkwara onye sọrọ gị nwere ete egbe na egbe nwere ete mma mma n'isi mana ihe m achọrọ ọ bụ a bịazie eh, akwatu onye a ebe na-eme onye kwụrụ ọtọ n'otu onye sọ mụ bụ eze ga-akwụ ọtọ n'ụwa no mba ọ bụrọ ya bụ democracy mụ na gị ma ekwekọta ofu ife ọ bụrọ iwu ị na-aghọta ihe m na-ekwu eh, so ma ndị village boy o ma ndị city boy o village boy ya eledolu city boys anya n'obodo mee fa pụta afụ ebe a nọ ọ bụ city boy a sị village boy bịa gụnye n'ele anya na city ọ bụ nleta ụmụnne nne anya ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ arị nọ o nwere emegide echi nne gaghara ịbụzi onye ọba a bịa n'obodo o nwere ndị nna fa ya nọ na ọchịchị party nke a ụmụ fa anọdụ na nke a nwunye fa anọdụ na nke a ife melụ gị a demokrat bụ na arapụ onye ọbụla o soro obi ya arapụ mmadụ aka ya anabatara m fa n'obi ọcha ụmụnne anyị ka ha bụ ma bụkwa ụmụnne ha mana ihe m na-akwadozirọ bụ ịchịkọlakwa ihe niile anyị nwere tinye n'ofu nkata etu a fa nọ ndị a nọdụ nke a ga-alụ ga-aga n'oru arọ gara aga ị ga-ama na etinyere m ọnụ n'ihe gbasara ọchịchị na ndị na-achị achị abụ m onye na-eme azụa erie hmm? mana enelesigo m anya arọ gara aga ka m mee 50 years wee sị na ndị mmadụ idu ndị mmadụ na-abịa n'ụzọ dị aṅaa ụzọ dị iche n'iche kedu ife m ga-eme ka ana anyị bụ anị Igbo wee baa n'ife a na-eme wee sị ka m kụziere ndị be anyị ọ bụrụ na akpọlatago ndị be anyị ka amalụ ka anyị si banye n'etiti ndọrọ ndọrọ ọchịchị gọọmenti na-achị anyị tata ka e wee bụrụ e kebe ife ruru ndị ọzọ sị amazịrọ ndị Igbo ị nee anya arọ ịsatọ gara aga bifo gọọmenti nke abata ebe a na-akpa maka ọchịchị anyị onwere ofu onye Igbo na ya ebe na sineti onwere onye bụ sineti prezidenti ma ọ bụ spika ma ọ deputi sineti prezidenti ma ọ deputi spika arọ asatọ ebe na savis chief onwere ofu onye Igbo batara n'etiti ya a na-akpa kịta ka anị igbo ya-esi dị mma a na-asụ n'asụsụ na-abụrọ asụsụ igbo kezi ka ị ya-anọ be gị mara ife m chọrọ na be m m wee sị mba ebe ọ bụ na mụ na ndị na-achị tata na mụ nwere ndị one m ya-akpọnwu ọ bụrụ nwa onye isi ala ụtọ mụ na ya dị m kpọọ ọ na-azanwụ m ka anyị banye akọwara ndị be anyị onwere ka anyị si ghọtanwu ka a nọnyelụ ndị gọọmenti nke a ọ ya-abụ onwere ife ọbụla bụ ife ruru ala Igbo kwesịrị ala Igbo ha ghara ịkpachapụzi ya ọzọ anyị ka nọ n'ofu tọpik City Boy gbachikọcha ya olu olu m nwere fọsụ ma fọsụ abagide abagide echelu m na-eche maka ị na-asị m asị kedu ebe a na-eje m wepụta onwe m maka ife a kedu ife ọ ga-abalụ ndị be anyị ihe mere na Owerri bụ na e jelu ebe anwa wee sị na anyị eme ejere just keresie ụmụnne anyị gbaba ha aka ihe niile ife ebupụtalụ ga-ebutara fa ndị ana Igbo ife na nọdụ ya ndị Igbo ka ọ bụ Ebonyi Enugu Abia Anambra na Imo fa gbazuru ife a nwerọ ndị mba ọzọ nọdụ ya onye ere na-eme ka ife bụ nwa onye isi ana Seyi na-eneche ya sị na agọrọ m ọgọ n'ala Igbo m ma agba aka bịa be ụnụ sị okay wetara anyị laptop wetara anyị ife ekwentị wetara anyị ndị na-akọ nri fertilizer fridge generator even moto eji abụ ụgbọana techara ihe niile a ọ dị n'iru onye ọbụla i nekwuru anya jee nene ya ugboro ugboro ole sọrọ gị ofu ndị yikwu uwe nọkọtara ọnụ a na-akpọ uniform bụ ndị buru ihe niile anwa so nọ n'ala Igbo ka ọ dịkwa ụlọ nke pụrụ mba onye na ndị Igbo nke bụ ndị Igbo oke ndị Igbo lulu fa n'obi aṅụrị fa gosi m ofu onye ọbara pụrụ n'arụ ma onye nwụrụ anwụ nwefere etu anwa aṅụrị